Хэти ирихьэлӏащ бжьэхэр къэпщӏауэ зэрызехьэу. Ауэ хэт егупсыса, ахэм фо зэращӏым нэмыщӏ, я сэбэп къыдэкӏыр зыхуэдизым, Щӏыуэпсым щаубыду увыпӏэм. Абы къыщынэмыщӏа, хэти ищӏэ къыщӏэкӏынщ фом сэбэпынагъыу хэлъыр. Ауэ а фор ди деж къэсын ипэ зэрагъэхьэзырым щыгъуазэр нэхъ мащӏэщ. Нобэ дэ дытепсэлъыхьынущ а ӏуэхугъуэхэм. Икӏи, сыт хуэдэ ӏуэху къэпӏэтын ипэ, абы ирилажьэ, фӏыуэ хэзыщӏыкӏхэм захуэбгъазэу уащӏэупщӏэм нэхъыфӏу къэтлъытащ. Апхуэдэу, дэ зыхуэдгъэзащ, илъэс куэд щӏауэ бжьэ зехуэным елэжь, бжьаӏуэ зиӏэ унагъуэу. Гувэжокъуэхэ Курп Ипщэ Ислъэмей къуажэ щыщщ. Унагъуэм я нэхъыжь Хьэмтӏакъэ и къуэхэр и гъусэу бжьаӏуэ яӏэу, куэдым щапхъэ яхуэхъуу, абы я гур хыхьэу йолэжь. Армэм сыкъикӏыжауэ сылажьэт сэри колхозми председателым. Бжьэ зезыхьэ, колхозыр бжьэ зезыхьэхэр лӏыжь хъуати, дахэ-дахэу хъутэкъым. Бжьэри къызэлъэӏуащ, мыр зегъасэ мыбэ бжьэ тхузехьэ, жи. Къитщ абыми зесхьа, лэжьащ, иджыри къэсыхункӏэ, ар минрэ щибгъурэ блыщӏрэ хы гъэрат. Сэ къыщыӏысхар. Итӏанэ институт сыщӏэтӏысхьащ заочно Институт пчеловодства Рыбный Рязанской областым щыӏэщ ауэдэ. Абы сыщӏэтӏысхьэри Институт пчеловодства къэзуха сылажьэурэ. Ахуэдурэ ахуэдурэ кууэ сыхыхьа хъуащ абыми. Иджыри къэсыхункӏэ бжьэ сиӏэщ. Бжьэ здохьэ. Урипсэуну хъарзынэщ, узыншагъэм теухуауэ икӏэкъым. Зэрыжаӏэу, те докӏуэкӏ ахуэдурэ. Нтӏэ, бжьэзехуэным уэ уи закъуэ мыхъуу уи бынхэри дихьэхащ, зэрытщӏэмкӏэ. Ахэр абы дауэ хуэкӏуэ хъуа? Къалэм дыкӏуэнущ жаӏэу. Сэ щӏалэ хьэуэ жыкӏуэ иджыри пхуэкӏуэнукъым ар сытепс мы къалэм. Ар абы яужкӏэ Тхьэм ещӏэ ар дэзыхьэха, е фом дихьэха, е нэгъуэщӏ гуэрым дихьэха, сытми щӏалитху сиӏэщ сэри, щӏалитхуми бжьэр яфӏэфӏу, сэ даже, сэ самыгъакӏуи, езым зэрахьэу ахуэду яфӏэфӏу хуэду хъуа ар. Хъури щӏалитхум тӏур Тамбовский областым город Мичуринск жыхуаӏэм згъакӏуэри, абы щыӏэт аудэ школ, ти ар къауха. Нтӏэ, адрей щым сыт хуэдэ ӏэщӏагъэ къызэрагъэгъуэта? Абыхэми яӏэщ. Сэ иджыпсту къызбгъэдэс нэхъыщӏэ дыдэщи, абы экономист тӏуным и къиухащ, Налшык си къуэ нэхъыжь дыдэм, агроном виноградарь ауэдэ къиухащ. Лэжьапӏэм ӏутщ лажьэу, ауэ бжьэ зэрахьэу аращ, основной я къулыкъур бжьэ зэрахьэу ар. Нтӏэ, зэрыжыпӏэмкӏэ, унагъуэр псорикӏи бжьэ зехуэну дихьэхауэ уи къуэхэр еплъурэ Нтӏэ, нтӏэ, лажьэ. къытхуэгъэувыӏэж жыӏэм. Дэ фо къыщӏэхуным нэхъ ди ӏуэхур теунэтӏауэ щытщ, фо куэд къыщӏыдоху къапщту щытым. Мис мы гъэм си закъуэ къыслъысу фо тонным щӏигъу сэ къыщӏэсхуащ, адрей си къуэшхьэми ауэдиз-ауэдиз къыщӏахуауэ къыщӏэкӏынущ Тхьэм жиӏэм. Бжыгъэ къыщӏэфхуфын щхьэкӏэ бжьэ зефхуэм я бжыгъэр дапщэм нэсрэ? Матэщитӏым нэс тӏыгъщ, дэ къапщту щытым, матэщитӏым нэс зыдохуэ, щищым щынэс къэхъуу, абы и щӏигъуу, тӏэкӏу нэхъ мащӏэ хъужурэ щытщ бжьэ зетхуэхэр. Бжьэхэм я лъэпкъкӏэ зэщхьэщыкӏыу къыщӏэкӏынщ ахэр. Сыт хуэдэ лъэпкъ щыӏэу пщӏэрэ? Фэ зефхуэр сыт хуэдэ лъэпкъ нэхъыбэу щытыпхъур? Урысыбзэкӏэ жысӏэнщи, Серэ горнэ кавказскэ жыхуиӏэр мы ди щӏыпӏэм нэхъ езэгъыу, мыбы къыщрашауэ, итӏанэ Желтый Кавказскэ жеӏэри ар щыӏэжкъым, дахэу щыбгъуэтыжкъым быхьэм. Моткӏэ бжьэпщ лъэпкъ лъэпкъыгъуэ зыхыбл мэхъу ахэр. Урысейми зы яӏэщ, Карпатым зы яӏэщ. Ауэдурэ дэ Серэ горнэ кавказскэ жыхуиӏэ мо дэ зетхуэр. Абы мы ди щӏыпӏэм фо нэхъыбэ къыщахьыф, ну, бзэгу жысӏэнщ, абымкӏэ ар нэхъ кӏыхь дыдэщ, псоми бжьэу дунейм тетым нэхърэ нэхъ кӏыхь дыдэщ, адрейхьэр зылъэмыӏэс. фор абы къагъуэтыф, кърахыф. Абымкӏи зы щӏыпӏи фо щыщымыӏэу уи гугъуэм, абыхэм фо къахьу нэхъ дэлъу ауэдурэ щытщ. Сыт хуэдэ уи ӏуэхури ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ, абы уи япэ елэжьахэм яхузэфӏэкӏам ущыгъуазэу, иджырей зэманым щӏэуэ халъхьэм хэпщӏыкӏыу щытын хуейкъэ? Нобэ къэтӏэта ӏуэхугъэм утепсэлъыхьмэ, цӏыхум бжьэ зрихуэм и мызакъуэу, Шэхури куэду къигъэсэбэпу зэрыхъурэ илъэс мин бжыгъэ хъууэ къалъытэ тхыдэтххэм. А ӏуэхугъуэм адыгэхэри щыгъуазэу зэрыщытам щыхьэт техъуэ тхыгъэхэри къэнащ. Мыдэ мы тхылъыр къыщӏэсщтар аращ, кавказцы жеӏэри тысяча семьсот пятидесятый годхьэм ятха тхылъым къызытебдзу щытым итщ, мыуэду урысыбзэ псоми къагуроӏуэ. Абымкӏи Сверх того, кабардинцы занимаются пчеловодством жи, а илъэс щищ хъуа абы лъандэрэ.

Мы Къэбэрдейм и закъуэ къыщӏихыу щыта фо? Фо, шэху. Унагъуэ къэс. Тӏощӏ, тӏощӏрэ пщӏырэ зрахуэу, нэхъ тхьэмыщкӏэхэм, нэхъ къулейхэм щищ щиплӏ, матэщитху, бжьэматэ хуэдэу зрахьу, хьэщӏэ къэкӏуа нэужь, уей бжьэматэ хуикъутам, жиӏэу щытым, зы бжьэматэ къащтэрэ абы бжьэматэр якъутэн хуейт, фо абы къыдахын щхьэкӏэ. Иджы ещхьу рамэ дэлъхьу, къыдэпхыурэ хуэдэу хъутэкъым абыкӏи. Пщӏэшхуэӏий къыпхуищӏыну щытым, зы бжьэматэ пхуикъутэнурэ Уигъэшхыну, шейм удефэну ауэдэу щыту ат. Нтӏэ, а зэманым фор шэхур къызэрагъэсэбэпу щытам зыгуэркӏэ ущыгъуазэ. Уей, шэхур а зэману щымыту нэхъ ижьыж, ижьыж лъандэрэ ар илъэс минищ лъандэрэ къэзагъэсэрэпыр сэ сощӏэ, историем сыхуеджащ абымыкӏи. Шэхур мыбы къыхэпхын щхьэкӏэ япӏытӏу щыта ӏэкӏэ, иджы ягъэвэж зыгуэр, инструментхьэ щыӏэщ. А шэхур сурэт цӏыкӏу зыгуэхьэр къыхащӏыкӏ восковой модель жыхуэтӏэм уэдэ, абымыкӏи абы жэз гъуаплъэ хуэдэкӏэ абы къращӏыкӏыжт, абымыкӏи хьэпшыпш дахыӏи куэд ящӏу щыта, къагъэсэрэпу, дахагъкӏэ, тхьэгъу жыпӏэми, пщэм иралъхьу, пщэхъу жыпӏэми, ауэдурэ а восковой моделькӏэ къыхащӏыкӏыу щытауэ, къагъэсэрэпу щыта.

Ди щӏалам щащэкӏэ, полный пищевой анализ ирагъэщӏ фо зыщэхуахэм ящэхуа фом щыщ. Щи, а анализ зыщӏам, зыщӏар къолъэӏу а фор зыхьам, Сэри къысхуэщэху тӏэкӏу, жери, Сэри мыпхуэдэ фо къысхуэщэху, жери. Щи, къокӏуэри. Фо дажэ къыщыщӏахуну махуэр зрагъащӏэурэ пасекэм макӏуэри, пасекэм къыщащэху фор. Къыщыщӏахуа махуэм къыщащэху. Ау фор пщэну хуиткъым, бжьахъуэм ищэну хуиткъым, тхьэмахуитӏ дэмыкӏау къызэрыщӏахурэ. Ар тхьэмахуитӏкӏэ щытын хуей фор. тхьэмахуитӏкӏэ щытын хуейщ, дэ мысым щыхъун хуейщ, тарэм щыхъун хуейщ фор, иту щыхъужын хуейщ тхьэмахуитӏкӏэ. Абы апхуэдиз щытым и фом и зэпышхыр, да. Мис ахэр и качествар псори однороднэ мэхъу фор. Да, щи апхуэду мыхъуа пэтрэ асыхьэту къызахуа фор хуабу, итӏанэ тӏэкӏуи пӏащӏэу щыту, дозревать мыхъуау апхуэду щыту ящэху фор. Иджы псалъэм папщӏэкӏэ фор сыт фор? Сыт ар, сыт лъэпкъ апхуэдэ жыхуаӏэр? Ар зэщытыр арщ, иджы уэрэ сэрэ псалъэм и хьэтыркӏэ лэжьапӏэ щӏыпӏэ дыӏуту щытым, жыдоӏэ, зыдгъэлӏэнущ жыдоӏэри. Дымышхыу зыдгъэлӏэнущ дэ дяпэкӏэ мыхуэдэ ӏуэху гуэр щхьэкӏэ жыдоӏэри. Щи, уэ

Врачым сыкъагъэхъужыфынукъым. Уэ махуэ плӏыщӏэрэ етхуанэм любой врачым укъигъэхъужыфынущ. Умышхау, ау узрепэмам щхьэкӏэ махуэ къэс пщэдджыжьымрэ пщыхьэщхьэмрэ фом узрепэмам щхьэкӏэ. Абы хэмылъ зыри щыӏэкъым цӏыхум ишху Апхуэдизкӏэ хущхъуэщ фор. Хущхъуэщ. Гъэмахуэхэм фо здэщыӏэм яшэ, дэ бжьэхэр яшэри, абы щолажьэ. Абы утекӏрэ букет пщӏыуэ щытым, иди фо къызпахыр. Утекӏауэ мэкъупӏэм ухэтщ, удз гъэгъам ухэтщ. Къыпыбоч зы удз гъэгъа. Бжьэ тесу плъагъури, етӏанэр къыпыбоч, Апхуэдэурэ укӏуэцӏрокӏ абы, ауэ зэщымыщу удз гъэгъахэр. Апхуэдэу тӏощӏрэ щырэ, тӏощӏрэ блым нэсыхункӏэ букет къыщыпщтэ мэхъу, бжьэ тесу апхуэдизым къыпахыу. Ахуэдэу щытщи, мис абы къыпахыр хущхъуэщ. Абы нэхъ хущхъуэ дунейм теткъым ерыскъы, фор зрихъуэкӏыу. Фом нэхърэ нэхъыфӏу ерыскъы дунейм теткъым. Ау зы уз гуэр къеузым, зыгуэрым а фом нэхърэ нэхъ хущхъуэ хуэхъуну ахуэдэ щыӏэ хъунщ ерыскъы гуэр. Дауикӏ, апхуэдиз сэбэпынагъ зыбгъэдэлъ бжьэхэр лъэпкъ зыбжанэу еугуэш, абы ящӏэхэри зэщхьэщокӏ. Псалъэм папщӏэ, бжьэхэр еугуэш зыуэ е бжьэ унагъуэу псэу. Ахэр иджыри зэщхьэщокӏ, къэкӏыгъэхэр зыгъэбатэ бжьэ унагъуэр фо зыщӏ бжьэ унагъуэу. Бжьэм бжьэ гедыкӏэм де къыщыщӏэдзау гедыкӏэр къришын щыхъум де ар игъашхэу щыӏэщ бжьэ. Ахэр игъашхэу шэкӏэ игъашхэ къапщтэу щытым. Лэжьакӏуэ кӏуэ бжьэ щыӏэщ фо къихьу. Бжьэ матэр игъэкъабзу щыӏэщ. Фо къэзыхьа бжьэм фо иӏыгъ къыӏэрихыу щыӏэщ, ар зы гъуанэ цӏыкӏум ирелъхьэ. гъуанэ цӏыкӏум ирилъхьар адрейм кърехри адрейм ирилъхьэжу ауэдурэ тхуэхэ зым кърихым адрейм ирилъхьэжурэ фор фо хъун щхьэкӏэ абы псы хэтыр хэкӏын щхьэкӏэ бжьэм лэжьыгъэшхуэ абы щрегъэкӏуэкӏ абы нэмыщӏ бжьапцӏэ жери дэтщ абы ар бжьэхъущ хъу ӏуэху нэмыщӏ абы зрихуэӏэм фо ишхыуащ Абы нэмыщӏ бжьэпщ жери зы дэсщ абы. Ар бжьэ анэщ, бжьэу абы дэсыр къизышращ. Хъуи, бзи абы дэсу хъуар псори а бжьэм, бжьэпщым къреш. Зы махуэ жэщым къриубыду, минрэ ныкъуэрэ, минитӏ, минищым нэс джэдыкӏэу егъэтӏылъыф абы. А бжьэпщыр лӏа иужь дауэ абы зэрыхъур дауэ зэрахъуэжыр. Бжьэпщыр мылӏэ щӏыкӏэ жьы хъуа нэужь и къалэнхьэ хуэмыгъэзэщӏэжым, гэдыкӏэ дадахыу хуэмыгъэтӏылъу щытым, езым бжьэпщыщхьэ жеӏэри хаш, абымкӏи бжьэпщ кърашыж. Иджы мы Кавказым щыӏэ бжьэхэр зэуэн, бэнэн ӏуэхур зэрахуэӏым ауэду. Бжьэм ущеплъкӏэ къоуэу уаукӏыну ауэду ӏейуэ щытӏым, мамыру щытщ дэ зетхуэ бжьэхэр. Абымыкӏи а бжьэ жьыри дэсу Бжьэпщыжьри дэсу, бжьэпщыщӏэри дэсурэ жьыр малӏэри мыдрей къонэ. Ауэ езым щызэпхъуэкӏкӏэ зэзэуэн хуей мэхъу бжьэпщитӏри текӏуэр къану аудурэ хъуи яхэтщ абыхэм. Ар уэ езым зэпхъуэкӏын хуей щӏэхъур сыт щхьэкӏэ? Илъэситӏ лэжьа нэужь и джэдыкӏэ гъэтӏылъынхьэри нэхъ мащӏэ мэхъу. Абымыкӏи илъэситӏ-щым бжьэпщыр зэпхъуэкӏыурэ, бжьэщӏэкӏэ зэпхъуэкӏыурэ бощӏ. Ауэдурэ богъэбагъуэ бжьэр. Бжьэ матэм хамэ зыхагъэхьэрэ? Е ауэду зыгуэр щыуауэ къахыхьа хъумэ, дауэ укъызэрыхэфӏэкӏыжыр? Гъэщӏэгъуэнурэ зыхэтщ а бжьэм я ӏуэхур. Бжьэ къэс, бжьэ матэ къэс мэ зырыз яӏэщ, мэ зырыз. Иджы нобэ сэ зы бжьэ матэм сеплъа нэужь си ӏэ стхьэщӏыжын хуей, адрей бжьэ матэм сеӏусэн щхьэкӏэ. Абымыкӏи дэ ди ӏэ зэпымыу къабзэ ӏейуэ, дыщэ къыпылъэлъу щыту а. Хамэ бжьэ хагъэхьэкъым бжьэм. Бжьэ хъумакӏуэ яӏэщ. Нетӏэ къезбжэкӏахэм бжьэ хъумакӏуэр сщыгъупщэжат сэ. Абы бжьэ хъумакӏуэм нэгъуэщӏ бжьэ зыри дигъэхьэнукъым. Ау ныкъусаныгъэ иӏэу, матэ имыӏэжу, унагъуэ имыӏэжу бжьэ къыщыкӏуэ къохъу абымкӏи, йолъэӏу, сыдэвгъэхьэ, жаӏэри къолъэӏу абымкӏи, а къэрэгъулхьэм бжьэр дагъэхьэ.

Ауэду. Нтӏэ, нтӏэ, хагъэхьэ. Хагъэхьэри ягъэлажьэ, ягъашхэ, езыхьэм уэду мэлажьэ. Къакӏуэ, Мадинэ.

Матэр къахьыт, Хьэзрэт. Мис модурэ дощӏ, ӏугъуэ доуэ. Мыр тыдохри, де тыдолъхьэ. Плъагъурэ? Бжьэхьэр мэшынэри псори адкӏэ дохьэж. Иджы фо здэлъ ди гугъэ рамэр къыдощтэри, мис моду. Доплъ, уей мис мыбы фо хъарзынэ илъым. Тӏэ мыр фощ, араӏэ, мыде илъыр? Мыр фощ. Дэм и щхьэ мыдэ мыбы фо изу илъу ащ. Мыдехьэм фо иджыри иралъхьэн уейщ, ирамылъхьэнкӏири хъунущ, абдей бжьэ шыр иралъхьу, ауэ мис мыдэм мы хужь уэдурэ тепӏэжахэр бжьэ фощ. Мис мы гъуанэ иӏэр сыт мыбы зезым? Дэтхэнэр? Мыр мыдэм гъуанэр хуей? Мис абды, мыри? Мыр мыбыкӏэ икӏыу модрей рамэм ирикӏуэну езым гъуэгу ящӏауэ. Махуэу, хуабэу уелэжьын уей бжьэм. фо къеӏыпхын щхьэкӏэ. Нтӏэ ар къэпщтэну? Нтӏэ мыр къэтщтэнущ гистуи, мыр мыбы дызолъхьэ. Бжьэпщыр гисту къэтлъыхъуэнщи, уэзгъэлъагъун тхьэм жиӏэм. Унэ. Ар и нэхъыфӏу сыт хуэдэ щӏыпӏэра зыхэсыр, мис бжьэматэм? Мы ибгъухэм де фощ мыбы илъыр, мис ибгъу мобыкӏи ибгъумкӏи мы ибгъумкӏи фохэр ягъэтӏылъ. А и кум дей джэдыкӏэхэр щагъэтӏылъыр? И кум дей джэдыкӏэр ягъэтӏылъ. Нэхъ инщ-тӏэ деплъынщ иджыпсту дгъуэту щытым. Зы махуэкӏэ щомыгъуэти къохъу ар, къапщу щытым. Мы ӏугъуэхэм егъэшынэ бжьэхьэри, фо къащтэну яужь йохьэ. Фо абы къащтэху, дэри фо тӏэкӏу къатыдох, къафӏыдодыгъу. Мис мы рамэхэм, мы гъуанэхэм бжьэджэдыкӏэхэр илъщ, бжьэшырхэр абы исщ, бжьэпщри мыбы. Ар дауэт узэрызэхэфхур? Мис мы, мис мыбы бжьэ къикӏынура? А, мис дэ, нтӏэ, мис мыдей бжьэ цӏыкӏур къокӏ. Гисту къегъу хъуа аткӏэ исщ абы, мыкӏи плъагъурэ къокӏ. Мис мыпхуэдэу зэхуащӏыжахэр а джэдыкӏэщ. Нтӏэ, нтӏэ, мис абы илъурэ бжьэджэдыкӏэ мис мыбдей нэхъ щыболъагъу. Уеплъу щытым хужьурэ плъагъурэ мыбы илъхьэр. Мис ар бжьэджэдыкӏэщ. Бжьэпщыр мыбы хэскъым ара? Зэкӏэ тлъагъукъым, хэсынкӏэри хъуну. Зэуэ къомыгъуэтынкӏэри хъунущ. Ау е мы рамэм, е модрейм хэсыну. Бжьэшыр здэщыӏэм, бжьэджэдыкӏэр здэщыӏэм нэхъ тесщ, ахьэри абыкӏэ къэдгъуэтын. Мыдэ мыбы лъакъуэхь цӏыкӏур плъагъурэ? Уи ӏэпэр къэхьыт?

Мыбы мин зытхух дэсым а бжьэпщыр бгъуэтын. Рамэ пщыкӏутӏ дэлъщ мыбы, матэхэр мобы тӏощӏ дэлъщ. Ауэдурэ зы щхьэщедз рамипщӏ фӏэкӏ дэмылъури щыӏэщ. Пщыкӏух дэлъу щыӏэщ. Бжьэпщыр ягъашхэу бжьэ тӏощӏ, тӏощӏрэ пщӏырэ ауэдурэ дэсщ мыбы. Нэгъуэщӏ ӏуэху яӏэм а бжьэпщыр ягъэшхэн, а зэрахуэн нэмыщӏ. Абы бжьапцӏэ дэсу слъагъукъым, бжьыхьэ хъуащ амкӏи бжьапцӏэ дэсхьэр даху. Амкӏи шхын щхьэкӏэ малӏэ. Бжьапцӏэри? Нтӏэ, бжьапцӏэ бэдей щолӏэ. Нтӏэ, куэд. Мы бжьэм ишхым нэхърэ плӏыкӏэ нэхъыбэ ешх. Дэ мы зы къыдэсхыжынщи, мыдей дехынщ. Мы пхъэ цӏыкӏур мыбы телъи сытеху? Мы пхъэ цӏыкӏур телъхьэн хуейщ, бжьэ мыбы и лъабжьэмкӏэ щызекӏуэфын щхьэкӏэ. Мыр мы тыбопӏэж, мы ищхьэхэм бжьэм шэху кърамыщӏыхьын щхьэкӏэ мы тыбопӏэж мы муэду. Тӏэ мис мы бжьэматэм Тӏатӏийр дэнэ къыздиплъу? М-м, Тӏатӏийр мис мыдэ мдехьэм къыкӏэрыбох. Мис муэдурэ бощӏри, мис мыр пхъэ тӏэкӏуи хэлъу, ауэ дэ зыхубохьэс, мис, мис мыбыхьэм къыкӏэрыбох. Нэхъыбэу щӏэрылъым лейрэ? Нтӏэ, нтӏэ, бжьэматэ псоми ящӏ, ӏымэ, мис мыдэ мдехьэм къыкӏэрыбох, Тӏатӏийр. Тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ, грамм зырызурэ муэдурэ зыхубохьэс, езыри зы грамм сом щыгутху и уасэ жаӏэурэ бэзэрхьэм щащэ ауэдурэ. Мор къащти, мыбыкӏэ едохьэх. Бжьэхэм я лъэпкъыгъуэм зэрыщхьэщыкӏым ещхьу бжьэм ящӏ фохэми зэщхьэщыкӏ къыщӏэкӏынщ. Майфо жаӏэурэ ӏейуэ ягъэлъапӏэурэ майфои диӏащ, бзииху фо жыӏэурэ диӏэщ, иджысту сэхуран жейри абы дыщыӏэщ, сэхуран фори фо гуащӏэу, фофӏ дыдэу. Ауэдурэ къыщӏыдоху мэкъупӏэхэм фофӏ дыдэ къыдат, къуршхэм, къурш мэкъупӏэхэм абы фо хъарзынэхэр къыдат. Итӏанэ гречихэ жеӏэри, мис абы фо фӏыцӏэ, фо мэ гуакӏуэ иӏэу, мис ауэдурэ къыщӏыдоху. Бжьэм фызэреӏэб, къэвгъэсэбэп ӏэмэпсымэхэм хъа тӏэкӏу нэхъ убгъуауэ тепсэлъэ. ӏэмэпсымэр куэд мэхъури, мыр шэдыбжь жеӏэри мыбы ӏугъуэ ибощӏыхь, абымыкӏи уепщурэ мыбы ӏугъуэ кърихум бжэр егъэувыӏэ, зэтрегъэувыӏэ къомыуэну, къогубжь абы удагъэӏэбэну, фо къуатыну я гугъуэкъым, абымыкӏи а ӏугъуэм щӏебгъэхуа нэужь, мафӏэ къэхъуа я гугъу, я унэ мафӏэ щӏэна я гугъуу, псынщӏэ ӏийу макӏуэри фо тӏэкӏу къащтэ, махуищ-плӏыкӏэ ирикъун фо къещтэ. А фо къищта нэужь, Шэрэзыр къыпхиӏуфкъым къоуэну. Абымыкӏи уолэжьыф, а фо къищтэху, абы уолэжь, уоплъ, епщӏэни бощӏэри уоувыӏэж. Мыдэкӏэ бжьэхъуэсэ жеӏэри ӏейу жьы ӏийщ мыр. Ну, жьы ӏийр сэ илъэс щэныкъуэ сохъури, илъэс щэныкъуэ лъандэрэ мы диӏэщ, абы ипэжи щыӏауэ къыщӏэкӏынщ. Мыдэкӏэ мыр умыӏыгъынкӏэ ӏэмал иӏэм.

Бдзыщ къапщтэу щытым. Бжьэхэм фом нэмыщӏ сыт иджыри къыпкърыфххэр? Бжьэм уей къапщтэу щытым шэху къыхах, шэху, мис мыр шэхущ, без фо жыхуэтӏэм шэху куэд хэлъщ. Мыр фо хьэкӏуэ жыхуэтӏэра, фо хьэкӏуэ бзыгъурэ хэлъу. Мыткӏэ тӏатӏи, бжьэм и тӏатӏищ, мыр бжьэр гъуанэр зилъэтэжым дей къагъэбыдыхь мыбыкӏэ. Ирамыхьэ зэкӏэрагъапщӏэ, микроб зыгуэрхэр иукӏыу игъэкъабзэу аращ, ӏейуэ хущхъуэ дыдэщ мы, урысым прополис жыхуиӏэращ. Мыткӏэ лъакъухь жеӏэри, зэмылӏэужьыгъуэу щхъуэкӏэплъыкӏэу, гъуэжьу, плъыжьу, хужьурэ ауэдурэ удз гъэгъа къэс езым и лъакъухь Езым ещхьурэ, и щӏыбымкӏэ ауэдэр къахьри зыхудохьэс щхьэкуцӏым и хущхъуэщ. Щхьэкуцӏым е лъы нэмысым е дахэу мыгупсысэфым цӏыхур, сабийхьэм ирагъэшх. Мыдрейхьэм къакӏэрыху сабий зи акъыл зыхунэмыс зыгуэрхэм абыхэм ирагъэшх мыр а щхьэкуцӏым нэхъ хуэщӏауэрэ щытщ. Итӏанэ, ди гъунэгъу щӏали игъэхъужащ, нэгъуэщӏхэми зыхэсхащ игъэхъужау, Паралич хъуам, паралич хъуам, зыри сэрэп зыхуэмыхъуж щӏалэр къигъэхъужащ, дэ тхуэдэу, лажьэу, шхэжу, тракторым тесу гисту мэлажьэ. Мис мы. Мыр пшхынуащ, мо тӏэкӏу жьэдэплъхьэнурэ, тӏэкӏу бжьэдэткӏухьыху жьэдэбгъэлъынурэ, мо шей хуабэ игъусу, фо лошкӏэ игъусу, мо жьэдэплъхьу пшхынуи нэхъыфӏ дыдэщ. На пшхым ара мыткӏэ ушхэным и пэкӏэ зы сыхьэт ныкъуэкӏэ иӏэжу моу мис абы и хущхъуэгъуэхэр пхыхьэн хуэдэу пшхым аращ. Мыдрейр тӏатӏир, тӏатӏир жьэн уз жыхуиӏэм быду и хущхъуэщ. Жьэн узым и хущхъуэщ, итӏанэ лъатэр Язва жыхуаӏэм хъуа нэужь, мис абыхэм и хущхъуэщ ахэр егъэхъуж, егъалӏэ, микроб иукӏыуащ. А лъатэ узри, жьэн узри микроб гуэрщ, абыкӏи а микробхэм мыр антимикроб нэ жытӏынщ, абыкӏи аращ мыбы и хущхъуэр ину быдэу хущхъуэгъуэ лъэщщ.

къару къыхилъхьуа зыри къыбдэхыжкъым абы щыщ. Итӏанэ уи лъым усымаджу щытым зыгуэрым занщӏэу прямой переливание жыхуиӏэм ещхьу стопроцентну уи лъым хохьэф мыр, уи ӏэпкълъэпкъым хохьэ мы фор. Мыткӏэ шэху жытӏу щытым, мис мы фо хьэкӏуэр шэху хэлъщ, фо щхьэтегъэж жыхуэтӏэм шэху куэд хэлъщ. Укъызэупщӏу щытым, шэхур сыт зи хущхъуэр жыпӏэм, Шэхур пкъыгъуу пкъыгъуэ щищкӏэ зыхэлъщ. Зыӏым, тӏуӏым, пщӏыӏым, щищу зыхэлъщ къапщу щытым. Абымыкӏи шхалъэхэм, мыдэ мы бронх сабийхэм, мис абыхэм итӏанэ мы пэкӏуэцӏ, жьэкӏуэцӏ уз зыгуэхьэ зиӏым, мис абыхэм и хущхъуэ дыдэщ къапщу щытым. Псоми фо яшх, яшх, яшхыф зэзэгъым. Абы фо зэмызэгъыр куэдыӏуэ зышхыращ. Аллергия мыс жаӏэри дэ жаӏэ. Къызэзэгъкъым, зауэ пщӏыхуэ хъуам жаӏэ куэдыӏуэ яшх жиӏат. Куэдыӏуэ пшхми борщи уэзэгъэнукъым, котлетри уэзэгъэнукъым куэдыӏуэ пшхым.

Ар абы нэмыс щӏыкӏэ къитхыу арщ дэ, нэмыс щӏыкӏэ, бжьэгъуанэм деж дэкӏыжкӏэ. Сэр сэ жану щытын хуейщ, мыр къыбощтэри, мис мыуэду мыр тыбогъэж, къыщӏэпхун щхьэкӏэ. Ы, упщӏэу къыздэӏэпыкъут тӏэкӏу. Фо куэд илъщ мыбы, гугъусыгъущ мыр мыуэдурэ пщӏыну. Мис мыр нтӏэ шэху без жыхуэтӏэрэ абы. Мис муэдурэ иболъхьэ, зэхубохьэс. Бошх, мис мыхьэ зэгъусурэ бошх, э, хущхъуэ дыдэу, нэхъ хущхъуэ дыдэу бжьэм иӏэр, мис мы игисту мыбы къытезгъэжращ, къапщту щытым. Мыр плъагъурэ, мыбыхьэм фо трапӏэжауэ, фо хъуа илъу, а мы трамыпӏэжу щытым, фор хъуаӏым, къапщту щытым. Псы куэдыӏуэ хэту щытым уфӏэӏункӏэри хъунущ, мис муэду траежауэ щытын хуей. А псыр къыхахыжми псори устящӏэжын хуяпӏэжурэ? Нтӏэ, псы процент тӏощӏрэ зырэ нэхъыбэ хэт хъунукъым, псыр ауэдиз хэту щытым трапӏэжу щӏадзэу арщ. Ар езым дауэ къащӏэрэ процент дапщэ хэтми? Уей, езыра хъунщ абы ӏэзэр, дэххэ дымыщӏэкӏэ абы. Мыр нтӏэ къыбощтэри, медогонкэ жыхуэтӏэм дыдолъхьэ. А зы медогонкэм дапщэ зэу итлъхьэ хъур? Плӏы иплъхьэ мэхъу абы. Щы иплъхьуи щыӏэщ, тӏу иплъхьуи щыӏэщ. Мис мыхьэр бжьэ шыр, бжьэ цӏынэ тӏэкӏу илъщ мом дей. Бжьэхьэри къытетӏысхьащ, ауэ зэран тхуэхъункъым. Мис мыхьэр къикӏын хуейу бжьэ шырщ. Ахэр иджыпсту фо къыщыщӏэпхукӏэ зэран ухуэхъунукъым. Хьэуэ, къысхуэхъунукъым, лажьэ дыгуэпси иӏым абы. Бжьэ цӏыкӏу умыкӏуэт абыкӏэ. Бжьэхэр мис мыбы къытемытӏысхьэжын щхьэкӏэ щыщӏэфхум де дауэ зэрыпщӏыр? Иджысту бжьыхьэщ, зыщӏыпӏи фо дахэу щыӏэкъым, абымыкӏи бжьэ мыбы нэхъ тесурэ урохьэлӏэ а так майхьэм, июньхьэм къыщыщӏэпхум де

Сэр зыкӏэ сызыхуэмыгъауэ жанщ, иуи сэ мытесхъузауэрэ сощӏ. Мыр къапщтурэ мыбы иболъхьэ зи насып хэлъым ишхынущ. Шей хуабэм и гъусурэ. О, згъэщӏыт. Абыкӏэ тӏэкӏу нэхъ мащӏэ илъщ, мы нэхъ и бгъухэм щӏэлъахьэм щыщ хъун. Мыпхуэдэу зы къыщӏэхугъуэм дапщэ абы къыщӏэкӏыр? Къысхухуэуэ. Мы зы рамэм килищ, килищ хуэдиз къокӏ. Мом дехьэм килиплӏ илъ хъунщ мы сэ къэсщта рамэм. Мы зи цӏыкӏуахэм апхуэдиз илъу. Нтӏэ килиплӏ йохуэ мыбы.

Ар хъарзынэ дыдэхэм ящыщ. Урысеймкӏэ бжьэм фо нэхъыбэ къыщахь, я гъэгъам фо нэхъыбэ къет къапщтэу щытым. Килограммищэм нэс э, зы бжьэ матэм къыщӏэпхункӏэри хъунущ абы. Сэ ди декӏэ гъэгъар нэхъ мащӏэу фкӏуи. Ди декӏэ э, гъэгъам и влажностымрэ мыс зыхуэбгъакӏуэу щытым пщӏэрэ дунейм И псыфагъи иӏыгъхэр нэхъ мащӏэщ, ди дейкӏэ нэхъ гъущэщ абымыкӏи фо къыщӏэкӏыр нэхъ мащӏэщ. Хуэсакъыурэ гъэкӏэрахъуэ. Ар зигъэкӏырэхъуэну лъэныкъуэ мыхъур иӏыгъым. Уей, иӏыгъым, и нэхъ и лъабжьэр ипэ иту игъэкӏырэхъуэну и лъабжьэр. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытым, тӏэкӏунитӏэ егъэзыхаурэ и щхьэмкӏэ дэгъэзеяуэрэ щытщ, мыбы гъуанэ иӏэхэри и лъабжьэр нэхъ ипэ иту кӏырэхъуэн хуейщ. Мыуэду плӏыщӏрэ уэдизрэ дгъэкӏырахъуэу щытым, фо а зы лъэныкъуэм итыр

нэхъапэкӏэ ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, гъэгъэн щӏэзыдза къэкӏыгъэхэм елъытащ бжьэ цӏыкӏухэм къахьыну фор. Апхуэдэу, гъэмахуэм и кӏэм нэхъ иужьу гъагъэхэм ящыщщ сэхураныр, ар щыхащӏа щӏыпӏэхэм деж къыщызэтоувыӏэ бжьахъуэхэр. Мы дэ къыщыхэтхар абы и гъунэгъуу сэхуран мэгъагъэ, иджысту нэхъ бжьыхьэ егъэзыгъуэ хъуащ. Губгъуэхэм гъэгъэн ауэдурэ щыӏэжкъым абымыкӏи, мыдей сэхураным къэтхьауэ сэхуран гъэгъам дыщысщ. Иджы дэ дыздэщыс сэхураным абыкӏэ укӏуэм зы километркӏэ щылъщ зы сэхуран хьэсэ. Мыдей двести метркӏэ укӏуэу щытым зы сэхуран хьэсэ щылъщ. Мобыкӏэ аргуэру зы пятьсот метркӏэ ущытым зы сэхуран хьэсэ щылъщи, абы и куум дитӏысхьа уэду дыщысщ. Мыдей гъэгъа щыдымылъагъуу щытми, бжьэхьэр абыхэм мэлъатэ, километрищкӏэ Адэкӏэ-мыкӏэ ӏулъэтыну нэхъ эффективнэурэ мэлэжьэф, ау хуейуэ щыту щытым километр пщыкӏутӏкӏэ, пщыкӏутхукӏи лъатэурэ фо къахьыфынущ. Дэнэ кӏуэу щытми, мыгъуащэу къагъэзэжыф. Мис ахэр щыгъуащэ, щыхэкӏуад къамыгъэзэжыфу ауэдэ къэхъурэ? Къохъу, жьыуей-псыуей хъуа нэужь, жьым зыщӏыпӏэкӏэ ириудэкӏыурэ, псыф хъуурэ, здэкӏуам къимыкӏыжыфурэ ауэдэу щыхэкӏуадэ дапщэри къохъу. Итӏанэ мыхьэ ӏутшыжа нэужь, жэщым губгъуэм къинауэрэ, етӏуанэ махуэм дей къыщылъэтэж къохъу, дэ дыщытыжкъым. Пасекэхэр щымытыжу, а абы щхьэкӏэ мыдей дыщыӏукӏыжкӏэ зы матэ матитӏ къэдгъанэурэ дыӏукӏыжын хуей. Бжьэ къэкӏуэжахэр, зи матэхьэр зымыгъуэтыжахэр абы дотӏысхьэжри, махуитӏ-щы дэкӏыну щытым, ахэри къыдощтри дошэж модэ дыздэкӏуэм. Мыдей махуэ дапщэкӏэ зэрыщытыныр? А махуэ бжыгъэр дауэ къызэрыфхутэр? Ар сэхураным и гъэгъэным елъытащ. Махуэ зыбгъупщӏ, махуипщӏ лъандэрэ дыщытщ, иджыри махуищ-плӏы хуэдиз дыщытыжынурэ мэзым дыӏэпхъуэжынущ. Щӏымахуэм дауэ вгъэувыжхэр матэхэр? Щӏымахуэм мыбы яшхын, ярикъун яӏэу бгъувыжын хуейщ, абымкӏи хущхъуэ ептын хуейщ. Бжьыхьэм цӏэ хещӏэ, варроатоз жеӏэри, нэгъуэщӏ уз гуэрхьэри, аспергиллоз жеӏэри, нозематоз жеӏэри ныбажэуз абыхьэм щхьэкӏэ хущхъуэ ептын хуей ныбажэ мыхъуну, цӏэ хэмысыну, узыгъуэхэм щхьэкӏэ щӏымахуэм шхын тӏэкӏум я гъусэурэ ибот, абымкӏи шхын ибот, хущхъуэ хэлъууи щӏымахуэр богъувыж. Мис мы зытетхэм къевхьэхрэ хьэмэрэ абы тету? Уей, къедымхьэх, сыт щхьэкӏэ жыпӏэм, мыбы тету щытым, нэхъыфӏу щӏымахуэ щӏокӏ, щӏым бгъуву щытым, а ныбажэузыр нэхъыбэу къоуз мыбыхьэм, мыбы и лъагагъыр мэзхьэм, жыг гъуанэхьэм здисыр мыбы я лъагагъым хуэдизщ зэрыхъур, абымыкӏи абы нэхъ есауэ а уровеным хуэщӏауэ къыщӏэкӏынщ, мыр шэрхъ щӏэту дэни бгъэӏэпхъуэ мэхъу, мыбыхьэм фӏы дыдэу щӏымахуэр щӏ тету щӏах. Жыӏащӏагъэр яхутыхьэн щхьэкӏэ, щэху гуэрхэр иӏэ къыщӏэкӏынщ. Щэху апхуэдэуи хэлъкъым, абы, ауэ бжьэм мо къегъэкӏуэкӏ-нэгъэкӏуэкӏ ӏуэху зыгуэрхэр идэкъым бжьэм. честно, только честно. Ахуэдэу бгъэдэту щытым, фом къахьри ебгъэшхыжу щытым, бжьэм уедыгъуэ хъунукъым. Уедыгъуэ хъунукъым. Дауэ узэредыгъуэныр? Узэредыгъуэныращ, уедыгъуэну ухуейуэ щытым, фошыгъу къэп къэщэхуи гъавэурэ Гъэупщӏыӏужурэ сиропу ет. И мис абы къраша бжьэм етӏанэгъэ. А иджы а бжьэр гъэмахуэм мазитӏ псэууащ псалъэм и хьэтыркӏэ. Ар лӏэжа нэужькӏэ абы къраша бжьэм пхуащӏынукъым фо. Фошыгъукӏэ ягъэшха бжьэм хуэщӏынукъым фо мыхьэнэ иӏэу. Итӏанэ пыльца жей зыгуэр къахь абы лъакъуэхь. Мис а пыльцар А пыльцар ар щӏакхъуэу арщ, бжьэм я щӏакхъуэу. Фор дашхыу арщ абы. Дунейм теткъым бжьэм нэхърэ нэхъ губзыгъэ. Ар мыгубзыгъэу щытам, абы самогон хуэдэ, аркъэ хуэдэ ирифынтэӏэ. Мис а мэ ӏей къызыхих винохэр ирифынтэӏэ. Ахуэдэ, ауэ уи бгъур пхуэӏым. Сэ аркъэ сефауэ зыгуэру, Аркъэмэ къыскӏэрихыу зыгуэр, ауэ сыхыхьэу сеӏусэн дэнэ къэна, сыблэкӏ хъунукъым, саукӏынущ къызэжэнурэ. Я гугъу сщӏыми сымыщӏми, бжьэм къыпхуищӏэм хуэдиз отрасль щыӏэкъым, къуажэ хозяйствэхэм. Абы къыпхуищӏэм хуэдиз къыпхуищӏэну щыӏэкъым. Ауэ пэжу зехьэн хуейщ, научнэу зехьэн хуейщ, мис мо тхылъхэм сытхэм уеплъурэ, мис ахуэдэу зехьэн хуейщ. Анэхъ уэ бжьахъуэ формэ уиӏэу, модрейм формэ иӏэу ахуэдэу ар езэгъынукъым. Пэжу абгъэдэтын хуейщ, щыгъын зи цӏэ пщымыгъыу а бжьэм еплъыкӏэкӏэ уеплъу ущытмэ, ухэту улажьэ мэхъу бжьэм. Зыри къоуэнукъым. Еӏусэкӏэ еӏусэн хуейщи, ар къэпщӏа нэужькӏэ, ауэ зы бжьэ къоуэнукъым, хуейм. Къоуэнукъым. Бжьэхэм укъацӏыхужу щыт, ууей бжьэхэм? Хьэуэ, щыткъым, ауэ а бгъэдыхьам мэ къыкӏэрихыр. Пщӏэнтӏэпсымэ хуэдэ, зыгуэр хуэдэ, мис ар яфӏэфӏкъым уи ӏэбэкӏэр. Уи ӏэбэкӏэ бжьэ къытетӏысхьа нэужькӏэ къызэуэнущ, моуэ мыпхуэдэу пщӏыу тепху хъунукъым. Боцэ, уи гугъу сщӏыркъым сэ жыпӏэу моуэ уепсалъэ хуэдэу, мис апхуэдэу бжьэм укъыгурыӏуэу щытмэ бжьэ къоуэнукъым зэи. Укъыгурыӏуэн хуейщ уи хьэлым, уи ӏэбэкӏэмкӏэ.